ndipo ndinaona mngelo wina alikuuluka pakati pa mlengalenga wakukhala nawo uthenga wabwino wosatha aulalikire kwa iwo akukhala pa dziko ndi kwa mtundu uliwonse ndi fuko ndi manenedwe ndi anthu ndi kunena ndi mawu akulu opani mulungu mpaseni ulemerero pakuti yafika nthawi ya chiweruziro chake ndipo mlambireni iye amene analenga mwamba ndi mtunda ndi nyanja ndi akasupe amadzi ndipo anawasata mngelo wina mnzache ndi kunena wagwa wagwa babulo waukulu umene unamwetsako mitundu yonse ku vinyo wa mkwiyo wa chonyansa chache ndipo anawasata mngelo wina wachitatu nanena ndi mawu akulu ngati wina alambira chilombocho ndi fano lache nalandira lemba pa mphumi pache kapena pa zanja lache iyenso azamwako mu vinyo wa mkwiyo wa mulungu wokonzeka wosanganizana mchikho cha mkwiyo wache ndipo azazunzika ndi moto wasafule pamaso pa angelo oyera ndi pamaso pa mwana wa nkhosa
tiyambako phunziro lathu la lero lomwe tikuliona pa chivumbulutso 14 verse 6 kulekezera pa 10 akukamba za uthenga wa angelo atatu tiye tione chivumbulutso 14 verse 6 kulekezera pa 10
ndipo ndinaona mngelo wina ali kuuluka pakati pa mlengalenga wakukhala nawo uthenga wabwino wosatha ulalikire kwa iwo akukhala pa dziko ndi kwa mtundu uliwonse ndi fuko ndi manenedwe ndi anthu ndi kunena ndi mawu aakulu opani mulungu mpatseni ulemerero pakuti yafika nthawi ya chiweruziro chache ndipo mlambireni iye amene analenga mwamba ndi mtunda ndi nyanja ndi akatsupe amadzi ndipo anasata mngelo wina mnzache ndi kunena wagwa wagwa babulo waukulu umene unamwetsako mitundu yonse ku vinyo wa mkwiyo wa chonyansa chache Ndipo anawasata mngelo wina wacitatu, nanena ndi mau akuru, Ngati wina alambira ciromboco, ndi fano lace, nalandira lemba pamphumi pace, kapena pa dzanja lace, iyenso adzamwako ku vinyo wa mkwiyo wa Mulungu, wokonzeka wosanganiza m'cikho ca mkwiyo wace.
ndipo ngati mmene tawerengera ma- mu mavesi athu mutaona kuti akuti muli uthenga wabwino wosatha kodi chitanthauza chiyani nanga akati angelo atatu or angelo ayimira chiyani poti buku la chivumbuluso lili mmasymbols mmasaini ndipo akati angelo awuluka pakati pa mlengalenga chitanthauzanji nanga kuopa mulungu tingamuope bwanji mulungu ndipo timpatse ulemerero mulungu tingampatse bwanji ulemerero mulungu poti ulemerero uchokera kwa mulungu amene ndipo taonanso kuti tili mnthawi ya chiweruziro tingaziwe bwanji ndipo yakuti timlambire mlengi akunenanso za babulo ndipo mngelo wachiwiri akuti chokanimoni mu babulo poti mzinda wa babulo wagwa nde tingachokemo bwanji ngati sitikuziwa kuti babulo chiyimira chiyani nanga chilombo chitanthauzanji chifukwa ngati sitikuziwa chilombo tiza- tizapezeka tikulambira chilombocho nde zonsezi tipanga study one by one tizindikire kuti zonsezi zikutanthauza chiyani tizalowa mu baibulo vesi aza- mavesi azatifotokozera ndipo tikaona njira ya chipulumuso mulungu sanapase angelo kuti alalikire uthenga kwa anthu koma anapasa mphamvu angelo kuti athandize athandize kufalisa uthengawo pa dziko lonse lapansi ndipo tiyeni tione kuti zinayenda bwanji or zikukhala bwanji ndipo tikawerenga chivumbulutso chapter 1 verse 1 kulekeza 3 tikaona kuti mbuye mlengi anapasa mphamvu kwa yesu khristu ndipo yesu khristu anapasa ulemerero kwa angelo kuti athandize anthu kufalisa uthenga wonsewu pa dziko lonse lapansi ndipo tikaona muchivumbuluso
chivumbuluso cha yesu khristu chimene mulungu anamvumbulutsira achionetsere akapolo ache ndicho cha izi ziyenera kuchitika posachedwa ndipo potuma mwa mngelo wache anazindikiritsa izi kwa kapolo wache yohane amene anachita umboni za mawu a mulungu ndi za umboni wa yesu khristu zonse zimene adaziona tikuwuzidwa kuti mulungu anapasa uthenga kwa mwana wache yesu khristu ndipo yesu khristu anatenga uthengawo kupereka kwa mngelo ndipo mngelo anatenga uthengawo kupereka kwa yohane tikuonanso tikapitirira m'bukhulo yohane anatenga uthengawo kupereka ku mipingo 7 kumene analemberako makalata zomwe zikuyimira mibadwa ya pa dziko lapansi ndipo mpingo wosiriza unkatchedwa laodekaya womwe ukuyimira nthawi ino tilimoyi ndipo m'baibulo akati uthenga ochokera kumwamba umakhala wabwino wa mulungu ochokera kwa mulungu ndipo uthenga wa pa dziko lapansi womwe sugwirizana ndi mchitidwe wa mulungu umakhala wochokera kwa satana yakobo 3 verse 13 to 17 pa 14 koma mukakhala nako kaduka kowawa ndi chotetana mu mtima mwanu musazitamandira ndipo musamanama potsutsana nacho choonadi nzeru iyi sindiyo yotsika kumwamba komatu ili ya pa dziko ya chifuniro cha chibadwe cha ziwanda 17 koma nzeru yochokera kumwamba iyamba kukhala yoyera nikhalanso ya, ya mtendere yaulere Chivumbulutso 18 verse 1 zitatha izi ndinaona mngelo wina wakutsika mwamba wakukhala nawo ulamuliro waukulu ndipo dziko linaunikidwa ndi ulemerero wace Ndipo mngelo wa Ambuye analankhula ndi Filipo, nanena, Nyamuka, nupite mbali ya kumwera, kutsata njira yotsika kuchokera ku Yerusalemu kunka ku Gaza, ndiyo ya chipululu. Zonsezi tikuphunzira kuti uthenga wabwino wa Ambuye wochokera kumwamba usafika pa, ufalisika pa dziko lonse lapansi kudzera mu anthu, koma angelo alipo kuteteza, kuthandizana ndi anthuwo kuti uthengawo ufike ponseponse. Poti Mulungu sanapatse ulemelero kwa angelo kuti alalike direct ku anthu koma mothandizidwa ndi angelo. Ndipo tikaona Satananso nayenso ali ndi amithenga ake itatu omwe akutumiza pa dziko lonse lapansi kuti ipite ku ma fuko ndi Madera onse a pa dziko lapansi, Chibvumbulutso 16 vs 13 kulekeza pa 14, Ndipo ndinaona motuluka mkamwa mwa chinjoka, ndi mkamwa mwa chilombo, ndi mkamwa mwa mneneri wonyenga, mizimu itatu, yonyansa ngati achule. Pakuti ali mizimu ya ziwanda zakuchita zizindikiro zimene zituluka kumka kwa mafumu a dziko lonse kuwasonkhanitsa ku nkhondo ya tsiku lalikulu la Mulungu Wamphamvu yonse. Ndi chifukwa chake Mulungu akutumiza amithenga kuti apite dziko lonse lapansi, poti taona kuti anthu anatsatira mchitidwe wonyansa wa ku Babulo. Ndiyeno Satananso nayenso ali ndi mauthenga ake atatu ngati mmomwe taonera apapa. Mateyu 24 vesi 14 ndipo uthenga uwu wabwino wa ufumu udzalalikidwa pa dziko lonse lapansi, ukhale mboni kwa anthu a mitundu yonse ndipo pomwepo chidzafika chimaliziro. Uthenga wa angelo atatu ndi wofunika kuti upite ku mayiko onse a dziko lapansi. Ndipo dziko liyenera kusankha, either likhale ku mbali ya chilombo, kodi chilombocho n'chiyani nanga? ndipo olo dziko lisankhe lilandire fano la chilombo kapena nambala ya chilombo, kodi zonsezi zikutanthauza chiyani? Olo apopo munthu atha kusankhapo kuti akhale mbali ya M'lungu M'lengi ndi kulandira chizindikiro chache, kodi nanga chizindikiro cha chilombocho n'chiyani? Ndiyeno the main point ya uthenga uwu wa angelo atatu ndi, ndi Mulungu akuyitana anthu ake kuti abwerere kumbali yake. Ndipo buku la Chivumbulutso likutiuza kuti potsirizira kwa nthawi kudzakhala magawo awiri, gawo la Satana ndi chilombo, ndipo mbali ina kuli gawo la Yesu Khristu ndi Mulungu Atate Mlengi. Ndiyeno tiyenera kumpempha Mulungu atipatse Mzimu Wake tidziwe chikuchitika ndi chani kumbali ya Satana ndi. Mauthenga a angelo atatu ayenera kuperekedwa mu njira yake, moyenera. Ndipo uthenga woyamba ndi wakuti opani Mulungu ndipo mpatseni ulemelero, poti nthawi ya chiwerudziro yakwana. Ndipo mlambireni Iye amene analenga kumwamba ndi pansi ndi akasupe a madzi. Ndipo mngelo wachiwiri anabwera, nanena, akuti, Babiloni wagwa. Poti dziko lonse linasatira zochitika m'Babulo. Ndipo mzindawu unagwa poti sunamvere uthenga woyamba wa mngelo. Ndipo mngelo wachitatu akubwera ndi chiweruziro nanena, Aliyense amene apezeka alambira chilombo ndi fano lache, iyeyu azalandira mkwiyo wa Mulungu, ndipo azaponyedwa m'moto wa safule.